mgbe ọbụla ị nụrụ a chọrọ ịgọ ọfọ ị bụrụ nwa afọ Igbo gbapụ akpụkwụ gị ị gbasa ọkpa gị n'anị mgbe ọbụla ị nụrụ na a chọrọ ịgọ ọfọ ị bụrụ nwa afọ Igbo ma o nwere ive i kpu n'isi i kpupụ nya bụ ive mgbe ọbụla ị nụrụ a chọrọ ịgọ ọfọ ị bụrụ nwa afọ Igbo ijide osisi ọfọ n'aka ọ bụ na ijiro osisi ọfọ a sị na isi aka nwata nọ nya bụ ọfọ ya ibido aka na anị maọbụ ikpote aja maọbụ iweta nzu maọbụ ikute mmiri anything natural maọbụ iweta okwute maọbụ ikpote aja na anị maọbụ iweta nzu maọbụ ikute mmiri mgbe ọbụla ị nụrụ na achọrọ ịgọ ọfọ you must to tap to to the the pray the ịgọ ọfọ by using something as point of contact ọ bụrọ nya ọ bụrọ ife a na-emeli ise ise otu ndị ụka si eme amen ọ bụrọ ya ọ bụrọ otu afụ ka o si wee dị mgbe ọ bụla ị nụrụ na a chọrọ ịgọ ọfọ make ya sure na o nwere something iji wee na-atap into the ọfọ a na-agọ You will use those things to reject or to claim. There are some certain things. O nwere mgbe ọ ya-abụ a nọkata sị gị na okenye na-abụ gị ọnụ. Okenye bụa gị ọnụ ma gị achọrọ ime inherit ọnụ afụ ọ na-abụ gị. Jee chọọ ndị natural thing. Denounce that thing okwu n'isi gị. Yes. ọ bụrụ na ị chọrọ iclaim ive ọbụla ọfọ okenye na-agọlụ gị ọfọ ọbụla okenye na-agọlụ gị chọọ natural thing weli claimụọ that ọfọ okenye na-agọ ka ọfọ afụ bịa na mmezu na ndụ gị learn this ọ bụzi na i nwere ọfọ na be gị jide ọfọ n'aka ọ nya bụ gagadu ọ bụ na iji ọfọ na be gị weta ọfọ n'aka ụfọdụ ndị Igbo amarọ aka eji eji ọfọ aka eji eji ọfọ bụ aka ekpe your left hand ka eji eji ọfọ ejiro aka nri atụ eti ọfọ aka ekpe jide nzu n'aka nri jide ọfọ n'aka ekpe wee were wee gọọ ife ị chọrọ ịgọ okenye gọcha ọfọ onye chiri ọzọ gọcha ọfọ i tuo nya afa ọzọ afa ọzọ m bụ mmiri enwe ilo ọkala ahụ ọ bụrụ na iji mmiri wee gọọ ọfọ ị gọsịa ọfọ atasa mmiri a na anị obele were nke ọzọ wụnye n'ọnụ gị gbanye obele n'aka gị sprinkle nya na arụ gị ọ bụ na nzu ka iji n'aka ị kaa nya na anị ị bụrụ nwaanyị ị kakwana nzu na anị gbalie nya gbalị wuo nya na anị ma ị bụrụ nwaanyị ọ bụ na okwute ka iji kakwa okwute a na anị ọ bụ na aja ka iji n'aka fụọ aja afụ ọnụ fụchapụ ya n'aka gị mgbe ị fụli ọnụ iteli aka gị otu a onye n'iru gị ọ bụna aka ka ibili na na-emekwa like that ebe ọ bụna ị nụrụ a na-agọ ọfọ si otu a wee mee ka ọ dabụ na ọfọ a na-agọ n'efu ka ị bụla ọsọ ọjị na-ada eji iji ivele